Takulandirani pa programu yathu ya Tikambe za Thanzi yomwe timakamba zinthu zosiyanasiyana zokhudza ndi umoyo wanu. Tsiku la lero tikamba za matenda aja a erectile dysfunction kapena kuti kukanika kwa kudzuka kwa chida cha abambo. Mwachidule matenda amenewa tizingoti ED. Ndipo amene mukuiona pano ndi nyanja ya mchere ya Pacific Ka drama isanathe tiyeni tikajambulireko mu studio ya panja ya chilengedwe. Kodi ED ndi chani? ED kapena kuti erectile dysfunction ndi pamene chida cha abambo chimakanika kudzuka kapena kukhala chidzukire pamene bambo akumana ndi mayi. Tisanalowe mkati bwinobwino tatiyeni tione chida cha abambo kuti kodi mlengi anachilenga bwanji. Tikaona chida cha abambo timaona kuti chili ndi masiponji atatu. Awiri akuluakulu ali m'mwamba ndipo imodzi yaing'ono ili pansi. Siponji yapansiyo ndi imene imakhala ndi chubu kapena kuti njira ya mikodzo komanso njira yomwe umuna umatulukira. Machubu awiri am'mwambawa amazunguliridwa kapena kuti ndokutiridwa ndi misempha ya magazi. Tikati tione siponje, timaona kuti siponje ija ikakhala youma imakhala yaing'ono, koma tikayivika m'madzi ikamwa madzi, siponji ija imakula ndipo imakhala yolemera. N'chimodzimodzinso zomwe zimachitika mthupi mwathu tatiyeni tione kuti chimachitika ndi chani kuti chida cha abambo chiyime usiku komanso mamawa chimatha kuyima chifukwa cha mankhwala a mthupi koma panopa tatiyeni tikambe chomwe chimachitika kuti chida cha abambo chiyime pamene akufuna kukumana ndi amayi chomwe chimayambitsa akamva mwina mawu kapena akaona mayi kapena akamva mawu awo ndinanena kuti ubongo ndi chairman owongolera china chilichonse tsono ubongo umenewo umatumiza uthenga kwa chida kuti iwe nthawi yako yakwana koma uthenga umenewu kuti upite ku ubongo umapita kudzera mu misempha ya mauthenga zindikira apa kuti pachichewa pathu timanena kuti misempha kutanthauza misempha ya magazi komanso timatha kunena misempha kutanthauza misempha ya mauthenga pachizungu timati ma blood vessels yomwe ili misempha ya magazi kapena ma nerves amene ali misempha yo tumiza mauthenga. Tsono uthenga umenewu ukapita ku chida cha abambo umagwirizanano ndi mesenjala wina dzina lake nitric oxide. Paja tinanena kuti mthupi mwathu muli mamesenjala osiyanasiyana amene amathandizana ndi ubongo kuti uchite zinthu, ndipo pa nthawi imeneyi mesenjala ofunikira ndi nitric oxide. Nitric oxide mesenjala ameneyi ndi amene amakhala ngati mlonda oyimba wizilo kuti, Segulani zipatazo, segulani mageti, magazi alowe ku chida kuti chida chija chikule. Zikachitika chonchi, zipata zija kapena kuti misempha ya magazi imakhala ngati yapanga relax kapena kuti yatakasuka. Ikatakasuka chonchija magazi aja amalowa, amakhala ngati akukhavukira kuchida cha abambo kuja. Tsono masiponji aja amakhala ngati atukumuka, anenepa ndipo chida cha abambo chimadzuka. Tsono tatiyenino tione kuti chimachitika ndi chani kuti chida cha abambo chisadzuke. Pali zifukwa zosiyanasiyana. zomwe zimachitika. Zifukwa zoyambirira ndi mavuto ochokera ku ubongo kapena kuti psychogenic. Ukakhala kuti munthu uli ndi nkhawa kaya mantha, kutopa kwa chikhalire kapena kupanda self esteem kapena kupanda kudzikhulupilira mwawekha zimenezi zimatha kupangisa kuti chida chako chisadzuke. Chifukwa chachiwiri ndi neurogenic kapena kuti zochokera ku misempha ya mauthenga. Paja tanena kuti uthenga ukachokera ku ubongo umayenda kupita mma nerves kapena kuti misempha ya mauthenga. Ikakhala kuti ma nerves amenewa kapena kuti misempha imeneyi siikugwira ntchito, monga ngati mwa anthu amene anachita ngozi kapena kuti anapwetekeka nsana, mauthenga amenewa amatha osapitirira kudutsa kuchokera ku ubongo kupita ku chida cha abambo. Tinakambanso za mankhwala a m'thupi mwa abambo aja otchedwa testosterone. Mankhwala amenewa akakhala kuti ndi ochepa m'thupi, chidanso chimatha osadzuka. Palinso mankhwala ena amene timamwa monga ngati mankhwala a BP ngati Metoprol. Pali mankhwala ena ngati Valium, Haloperidol komanso mankhwala aja a ma ulcers a cimetidine. Awa ndi zitsanzo chabe za mankhwala ambiri amene timamwa omwe kuipa kwake kapena kuti side effect yake ndi kupangitsa kuti chida cha abambo chisadzuke. Kuonera kanema olaula kawirikawiri kumapangitsanso kufooka kwa chida cha abambo kapena kuti erectile dysfunction. Zimenezi pachizungu amanena kuti porn induced ED, porn induced erectile dysfunction. Thupi lathu silinalengedwe kuti lizisangalatsidwa ndi kukhutisidwa pompopompo. linalengedwa kuti pazikhala ndondomeko ija pachizungu pamati build up komanso munthu ukamaonera makanema olawula kawirikawiri umakhala ngati ukuwuza ubongo wako uja ndikukhomerera kunena kuti izi timapanga chonchi zimapezeka zoti ukakhala kuti ucheza ndi amayi mu njira yomwe siija umaonera pakanema olawula uja thupi lako litha osatekeseka ndipo chida chako chitha osayima anthu ambiri sitimamvesesa kuti makanema olawula aja ndi ngati zisudzo chabe kapena kuti acting ngakhale mutacheza ndi anthu amene amapanga makanema amene aja akuwuzani kuti akakhala kwawo ndi akazi awo sapanga zimene amapanga mukanema chifukwa chomaliza chomwenso ndikufunitsitsa kuti mumvesese ndi chifukwa chochokera ku misempha ya magazi kapena kuti pa chizungu vasculogenic kawirikawiri munthu ukakhala kuti uli ndi vuto la mtima kapena la misempha ya magazi misempha yomwe imayambirira kupwetekeka ndi misempha ing'onoing'ono misempha ing'onoing'ono imeneyi ndi ngati misempha ya muchida cha abambo tikumbukire tinanena kuti kuti chida cha abambo chidzuke kumayenera kukhala kuti misempha ya magazi yatakasuka ndipo magazi aja alowa ndipo yemwe amayambisa zimenezi ndi uja mesenjala nitric oxide zomwe zikuchitika ku chida cha abambo ndi chizindikiro chabe cha zomwe zikuchitika ku misempha yathu ya mtima matenda a BP, matenda a sugar ndi zitsanzo za matenda omwe amayambisa kuti misempha imene izisupuka ndipo izibloka ndeno zimapezeka zokuti olo mumwe kaya gondolosi kaya viagra ndi mankhwala otero mankhwala aja amangopangisa kuti misempha ya kuchida cha abambo ija itakasuke kwambiri magazi alowe koma sathana kwenikweni ndi vuto lomwe ikupangisa kuti misemphayo itsekeke Ngati muli ndi vuto limeneli, musadandaule, simulipo nokha. Ukunenedwa kuti mmodzi mwa azibambo awiri ena aliwonse amapanga experience erectile dysfunction kapena kuti chida chawo sichidzuka. Sangakuuzeni koma atha kukhala kuti amaona zimenezi. Kawiri timakonda kunena kuti iyayi matenda amenewa ndi anthu akuluakulu, anyamata sangakhale nawo. Koma anyamata aang'ono ndithu, a m'mazaka za ma 20, 30 akhozanso kukhala ndi erectile dysfunction. Bwerezanso kuti tizindikire kuti ED si matenda mwa iwo payokha koma ndi chizindikiro cha matenda kotero ndi chofunikira kupanga treat kapena kuti kuthana ndi matenda omwe akuyambisawo kaye. Ngati mmaonera akanema olaula siyani. Zimenezo ndi zisuzo mukuonera drama. Koma chachikulu ndi pempho langa kwa wina aliyense amene akumvera kanema uno ndipo ali ndi vuto la kuima kwa chida kapena kuti erectile dysfunction Chonde kayezeseni BP ndi sugar. Zitha kukhala zizindikiro zoyambirira za matenda omwe akuchitika m'misempha mwanu obwera chifukwa cha nthenda ya sugar kapena yothamanga magazi. Tikhozanso kumadya zokudya zomwe zili ndi nitric oxide wambiri monga ngati mavwende, ma watermelon, beetroot komanso masamba a green khulupirira kuti mwatolapo ziwiri zitatu za matenda amenewa a erectile dysfunction nde kumbukirani kupanga comment kufunsa mafunso anu komanso kuwagayira anzanu kuti tonse tiphunzire limodzi zikomo kwambiri mwakoma nonse